ku uthenga wathu wa lero uthenga wa lero uh, mutu wake ndi namsongole pakati pa tirigu namsongole pakati pa tirigu ndipo tiwerenga kuchoka m'buku la mateyu

Ufumu wa kumwamba ufanizidwa ndi munthu amene anafesa mbewu zabwino m'munda mwake. Koma mmene anthu anali nkugona, mdani wake anadza nafesa namsongole pakati pa tirigu nachoka. Koma pamene mmera unakula nubala chipatso, pomwepo anaonekeranso namsongole. Ndipo anyamata ake amwini nyumbayo anadza nati kwa iye mbuye kodi simunafesa mbewu zabwino m'munda mwanu nanga wachokera kuti namsongoleyo ndipo iye ananena kwa iwo munthu mdani wanga wachichita ichi ndipo anyamata anati kwa iye kodi mufuna tsopano kuti timuke tikamsonkhanitse uyo pamodzi koma iye anati iyayi kuti kapena mmene musonkhanitsa namsongoleyo mungazulenso tirigu pamodzi naye kazilekeni zonse ziwiri zikulire pamodzi kufikira pakututa ndipo nyengo yakututa ndidzauza akututawo muyambe kusonkhanitsa namsongole mummange uyu m'mitolo kukamtentha koma musonkhanitse tirigu m'nkhokwe yanga atate mu dzina la yesu khristu tikuyamikani chifukwa cha mawu amene tawerenga mzimu woyera tikupemphani kuti pamene tikugawana mawu amenewa inuyo mulowerere mitima yathu komanso ndi kutha kuwapangitsa mawuwa kukhala moyo ndi kupitiriza kuchita zomwetu inu mzimu woyera mumachita mu dzina la yesu khristu amen namsongole pakati pa tirigu ambuye yesu khristu amakonda kupereka mafanizo ndi cholinga chofuna kuphunzitsa kapena kufotokoza bwino mfundo imene akufuna kuti anthu adziwe ndipo apa tikuona kuti yesu khristu akamba za fanizo la namsongole komanso tirigu tirigu tikumudziwa ndi mbewu imene tikakolola timatha kugwiritsiranso ntchito kupeza ufa wa tirigu umene anthu amapangira bread kapena zina ndi zina nansongole ndi udzu woyipa udzu umene munthu sadzala udzu umene ndiwononga koma umaoneka ngati nansongole ukakhala umaoneka umafanana ndi tirigu ukakhala kuti sunakule kwambiri ndi fanizo limene ambuye yesu khristu akutipatsa lero akunena kuti mwini munda anadzala bwinobwino munda wake tirigu ndi kumaliza koma atadzabwera antchito ake kudzayendera munda Anadabwa kupeza kuti nansongole watuluka limodzi ndi tirigu ndipo anamfunsa mwini munda, Kodi suja mudadzala mbewu yabwino? Nanga nansongoleyu wachokera kuti? Ndipo mwini munda ananena kuti, Wachita izi ndi mdani wanga. Antchito aja anampempha mwini munda kuti, Kuli bwanji timchose, timdzule nansongole yense? Koma mwini munda ananena kuti, Ayi, musatero, chifukwa mwina mukamadzula nansongole mudzulira limodzi ndi tirigu. Zilekeni nansongole ndi tirigu zikulire limodzi. koma pokolola ndi pamene ndizasiyanise kuti nansongole akaotchedwe, akatenthedwe ndipo tirigu akasungidwe. Fanizo ili ndi fanizo lalikulu, lamphamvu limene tikhoza kuphunziramo zinthu zambiri. ndipo kwa lero ine ndimafuna kuti tiunikiremo zinthu zitatu zimene tikuphunzira ifeyo ngati anthu okhala mdziko lapansi kudzera mu fanizo limeneli chinthu choyamba chimene tikuchipeza kudzera mnkhaniyi ndi chakuti Tirigu ndi namsongole ali m'munda umodzi. Mundawu ndi umodzi chifukwa minda inakakhala yosiyana sichinakakhala chovuta kwa mwini munda kunena kuti munda umenewo ingosiyana koma tirigu ndi namsongole ali m'munda umodzi ndipo mwini munda akuti zileke zikulire limodzi abale anga okondeka mdziko limene tikukhala ndi munda wa mulungu mulungu anatiyika ife kutidzala ife ngati mbewu yake mdziko lino ndipo ndi cholinga chake kuti ifeyo tikaonekere tikashaine tikazindikirike ngati osankhidwa ake koma zindikirani kuti mmene tili kukhala mdziko momwemu woyipayonso naye wayika ake baibulo limanena kuti tsoka mtunda ndi nyanja pakuti woyipayo watsikira komweko tizindikire kuti pamene mulungu watituma kufalisa uthenga mdziko ili kumchitira umboni mdziko ili woipayo ali mdziko momwemo ndi cholinga chofuna kuononga inuyo ndi ine ngati osankhidwa ake iye khumbo lake ndilofuna kugwetsa kuwononga kusokoneza zonse zimene inuyo ndi ine mulungu atipatsa kuti tichite ndi chifukwa chake tikamatumikira ndi chifukwa chake tikamakhala mdziko tizikhala maso kudziwa kuti mdziko ili woipa ali momwemo Mawu a Mulungu ku Yohane chapter 10 verse 10 akunena kuti pakutitu iyeyo sidza mbala koma kupha kuba ndi kuononga sibwerera china ayi koma kupha kuba ndi kuononga koma ambuye yesu khristu akuti koma kondwerani pakuti ine ndadza kuti mukhale nawo ndi moyo moyo wake wochuluka ndifuna ndikuwuzeni kuti pamene namsongole wadzadza mdziko lino ndipo akuwonekera mdziko lino ambuye yesu khristu akuyankhula ndi inu ndi ine kuti ndadza ine kuti mukhale nawo moyo wochuluka moyo wodzadza moyo woti ukaonekere kuti ngakhale nansongoleyo alipo koma ambuye yesu khristu afuna kuti moyo wake uonekere mwa inu ndi ine chachiwiri chimene tifuna tiphunzirekonso ku fanizo limeneli ndi chakuti namsongoleyu wadzalidwa pamalo amodzi ndi tirigu munthu akamadzala mbewu amayika malo kapena kuti mapando pamakhala ayikapa ayikapa ayikapa mdaniyo pomadzadzala namsongole sanazadzale pakati pa mapando awa koma anadzala pamalo omwewo pamene payikidwa tirigu amadzala mapando momwemo malo momwemo mwayikidwa tirigu Inuyo ndi ine, Mulungu watiika malo osiyanasiyana, amene ndi mapando osiyanasiyana, amene ndi malo odzalidwa osiyanasiyana. Ena inu muli ku utumiki, ena inu mukugwira ntchito, ena inu muli pa sukulu, ena inu mukuchita bizinesi, ena inu muli malo osiyanasiyana. Kwina kulikonse kumene tiliko, tidziwe kuti ndi mapando kapena malo amene Mulungu wadzala ndi kutibalalitsa kuti tikakhale. koma zindikirani ku business kumene muliko ku utumiki kumene muliko banja mmene mulimo kusukulu kumene muliko woyipayonso naye wadzala ake momwemo momwemo sanasiyanise kuti awa malo awa aa koma nayenso akudzala momwemo mmene muli anthu a mulungu ndi chifukwa chake inuyo ndi ine tikuyenera kukhala maso kuti nthawi ina yonse pamene tili tizidziwa kuti woipa akutitsata woipa akutifunira zoipa woipa akufuna kuti tigwe woipa akufuna kuti tichite manyazi woipa akufuna kuti tiyaluke koma ndikufuna ndikulimbikitseni mtima pakuti tikazindikira kuti woipayo ali pamenepo ife tidzalimba paulo ananena kuti pakuti ife tizindikira machenjerero ake a woipayo sitingamuzindikire woyipayo ndi nkhope chabe kapena ndi malo chabe koma zochitika zikhoza kutiunikira kuti aa uyu ndi woyipa uyu ndi chifukwa chake pena timadabwa zutheka bwanji anthu anali kukwaya abwera atayambana zutheka bwanji anthu akuchokera ku chechi limodzi abwera atayambana Zutheka bwanji anthu ali ofesi imodzi koma akwiyirana? Zutheka bwanji anthu a- ndi munthu ndi pachinzake koma kuchitana miseche chifukwa choti woyipayo wadzala mosemo ndipo iye zinthu zikamayenda sakondwera amafuna kuti zinthu ziyipe inuyo ndi anzanu aja sibwezi mudadana koma woyipayo anadzala kena kake kamene kanakudanisa pamene zimayenda bwino mukamaseka mukamathandizana mukamachita zinthu zonse limodzi samasangalala amafuna akupatuleni mukhale mukulira mukhale mukudandaula ndi cholinga cha namsongole amene waponyedwa ku tchalitchi amene waponyedwa malo osiyanasiyana chinthu chachitatu chimene ndimafuna tionenso kuchokera mu fanizo limeneli ndikuti nansongoleyu alipo wambiri mwini munda uja anakaona kuti nansongole amene wamera mmundamu ndi wochepa mwina wamera mbali imodzi ya munda nkutheka akanalimba mtima kunena kuti "Ah, munda mbali imeneyi tingochotsa popeza kwina kuseku sikunaonongeke koma anali wambiri ndi chifukwa chake mwini munda ananena kuti "Ah, kuti tizule nansongole ndiye kuti tizulanso tiononga tirigu nansongoleyu alipo wambiri ndiye kuti inu ndine tikamakhala tidzidziwa kuti pamene lero ndikulimbana ndi vuto ili sili kutanthauza kuti mapeto a mavuto onse ndathana nawo tilipo akhristu ena pamene tikulimbana ndi vuto tikupemphera tikudalira mawu tikusala kudya ndipo vuto lija tikapemphera ndikuligonjesa timakapachika baibulo ndikukataya kuti ndipume ayi ndipume tapemphera ndipume pamene tikuti ndipume woyipa wakatenga sitepe ina akubweranso kwa ife kumadabwa kuti "Ah, koma mene ndinapempherera munthu mene ndinamgonjetsera munthu ndingalandirenso zovuta zina ngati zimenezi woyipa sakukhala pansi sakugona akabwera ndi yesero ili akabwera ndi chivuto ichi ndipo ife tikachigonjesa amapita amakapangana kuti akabwereseso china ndi chifukwa chake inuyo ndi ine kupambana kwa lero kusatipangise kukhazikika koma kupambana kwa lero kutilimbise mtima kuti tichokenso pa mulingo uwu tikafike pa mulingo wina pamene woipa akusintha magiya kuti ngati anayendera giya 1 akabwera ndi 2 inuyo ndi ine nafenso pemphero lathu lisinthe la giya 1 tiyambira 2 akamabwera atipeze tili ready osati akubwera ndi giya 5 ife giya 1 muja tili nayeje siziyenda siziyenda

kuli tekinoloji masiku ano zinthu zikusintha nayenso woipa kupanga naye tekinoloji akubwera zikusintha kubwera kuwaza kovi osamuona kudabwa kuti wachokera kuti tekinoloji wadusa

tikuyenera ifeyonso kuchilimika sitingathe patokha kudalira kuti kapena iyayi paja ndinali mkulu wa mpingo lero ndine mbusa ndi ndi ndi pemphero la chibusa palibe pemphero la chibusa palibe bishop prayer pa- pemphero ndi pemphero mukhoza kukhala mbusa koma kupemphera pemphero la mwana Si- sizimatengera u- u- udindo wa ndine dikoni awa ndipemphera chipemphero cha chidikoni palibe pemphero la dikoni ngati mawu awa sakhala mwa inu ngati mawu awa sakhala mpempheromo pemphero la munthu wamkulu limakhala ngati la mwana oyipa amaliziwacho kupemphera satana kumangoseka kupemphera ziwanda kumango- kumangogwirana manja kusangalala tamva tamva ndi phokoso kuti phokoso pempha usa- usachita nalo mantha namsongole wachuluka ndipo pakufunika inu ndi ine tsiku ndi tsiku timdalire mbuye davide atakumana ndi zothodwa davide atakumana nazo ananena pa masalimo 23 Yehova ndiye mbusa wanga, sindizasowa. Anadziwa kuti ine kothawira kwanga ndi Yehova. Anadziwa kuti tingakhale ndingayende mu mthunzi wa imfa sindiopa chifukwa chani pothawira pako ngati ndili napo ndi Yehova. Inunso ndine ndifuna tikuwuzeni kuti ngakhale nasongole wachuluka, ngakhale nasongole asinthe mapulani, ngakhale nasongole abwere mwa njira yanji, koma Yehova ndi mbusa wanga. ndipo mukamkhulupirira yehova amene mukamkhulupirira mbuye amene angakhale zivute zitani inu muzapambana mayesero atha kubwera lero atha kubwera mawa atha kubwera chaka cha mawa koma inu ndine tikakhala mambuye wathu yesu khristu ndikudalira iye amene ali anagonjetsa kale zonse tidzapambana ndikukhulupirira kuti okondedwa mwadalisika ndi uthenga umenewo woyipa sali kutali ali pafupi chifukwa munda wake ndi omwewo umodzi mpandiro wake omwewo komanso ndi wa ochuluka zikufunika inu ndine timkakamire ambuye ndi kukhala ndi chidwi ndi mawu ake kuti woyipayo ngakhale azipanga zake koma zisamaoneke zizioneka ndi za inu ndine akutitu zisiye zikule limodzi chifukwa potuta zipatso zimene zidzatuluke mu tirigu ndi zipatso zimene zidzatuluke mu namsongole ndi zosiyana nchake munda mwini mwini munda ananena kuti ah potuta ndi pamene tidzasiyanitse mitengo itha kufanana zonse zitha kufanana china chilichonse zikhoza kufanana koma potuta zidzasiyana ambuye akudaliseni pamene inuyo mukulimba mtima osasamala za namsongole kumdalira mbuye yesu khristu kuti tikapambane amen